dziko la malawi limapezeka kum'mwera kwa africa dzikoli lili ndi zachilengedwe zosiyanasiyana zochititsa chidwi zina mwa izo ndi monga nyanja mapiri ndi mitsinje yokongola komanso nyama zakutchire ndi zomera zamitundumitundu Kwa zaka zambiri, boma la Malawi lakhala likuyesayesa kupeza njira zolimbikitsa anthu kuti azisamalira komanso kupindula kuchokera ku ntchito zachilengedwe. Kuti izi zitheke, pali njira zambiri zomwe zaikidwa ndipo imodzi mwa izo ndi kukhazikitsa migwirizano pakati pa boma ndi anthu a m'madera ozungulira nkhalango kuti azitha kusamalira nkhalangozi ndi cholinga chakuti azipezamo phindu. Pulojekiti ya Shire Valley Transformation Program ikulimbikitsa ntchito zosamalira zachilengedwe m'madera osiyanasiyana m'chigwa cha mtsinje wa Shire ndi cholinga chakuti iteteze mtsinje wa Shire umene pulojekitiyi idzitengako madzi a ulimi wamthirira. A Chrispin Mzunguza ndi mlangizi wa zankhalango m'boma la Nsanje Ndipo iwo akufotokoza momwe akugwirira ntchito ndi pulojekiti ya Shire Valley Transformation posamalira zachilengedwe m'bomali. Ubale wathu ukubwera chifukwa choti boma limalimbikitsa nkhani yakuti tisamalire zachilengedwe. A Shire Valley ndi pulojekiti imodzi m'boma imene ikuthandizira kusamalira zachilengedwe. Zachilengedwe tikukamba ngati nthaka, madzi, mitengo ndi zina zonse zimene zili m'gulu la chilengedwe. Choncho ifeyo tili kuno kuthandizira kunena kuti zachilengedwe zibwezeretsedwe. Mkatikati mwa kubwezeretsa zachilengedwe, tikusamalira nkhalango mukuionayi imene tikuitchula Mindimwe VFA imapezeka kwa gulupu Kelemesi. Ah, pamene tikusamalira nkhalango, ntchito zina munkhalangomu ndikuteteza kuti mitengo isadulidwe. Tili ndi malamulo osiyanasiyana amene tinaika amene akutetezera kuti anthu adadule asadule mitengo mwachisawawa. komanso ntchito zina tikubwezeretsa mitengo komanso tikulimbikitsa anthu kudzala mitengo yobweretsa chonde mu nthaka ngati Gliricidia ndi ina yotere. Limodzi mwa madera amene akugwira ntchito zosamalira zachilengedwe ndi thandizo lochokera ku project ya Shire Valley Transformation ndi la Gulupu Kelemesi kwa mfumu yaikulu Mlolo m'boma la Nsanje. Kumeneku, nthambi yoona za nkhalango m'bomali ikugwira ntchito ndi anthu a m'dera la a Gulupu Kelemesi kusamalira zachilengedwe mu nkhalango ya Mindimwi. A White Henderson Matiki ndi mkhalapakati wa gulu loyang'anira nkhalango ya Mindimwi ndipo iwo akufotokoza za mbiri ya nkhalangoyi komanso m'mene amagwirira ntchito yosamalira zachilengedwe. Nkhani yokhudza nkhalango sinali yophweka kuti tikaisamale ikaoneke ngati mmene ikuonekeramu. Zovuta zinalipo zambiri moti tinayesetsa kuika chiletso moti anthu nkhalangoyo anaiyamba ndikumaiyenderera kuilowa komabe tinayesetsa ifeyo kupangapo ziwiri zitatu zoletsa nkhalangoyo. Mwa ichi tinapanga plan yoti kuti nkhalango kuti isamalike kungoiyang'anira wina aliyense payekha payekha ah, sizingatheke. Tinayamba kagulu kamene tinayamba kagulu ka nazale kofesa mitengo. Kenako tinapempha alangizi upangiri. Tinapezanso a polisi forum motithandiziranso kuti aziyang'anira nkhalangoyo. Tikuthokozanso kwambiri mafumu atatu amene tili nawo, koyamba a Gulupu Kelemesi, amfumu a Kazembe komanso amfumu a Namwinshi ndi amene amatengapo kwambiri mbali potipatsa ifeyo chilimbikitso. Tikapita ndi dandaulo kuti kukuchitika zakuti zakuti amatithandiza mwachangu. Komanso nawo samasiyira pomwepo, amakwanitsa kuyenda, kuyenderera nkhalango n'kuiona mmene ilili. Apopo ndiye ndikuwathokoza kwambiri. Zimenezozo a Gulupu Kelemesi apitirize ndi mafumu awo. Kusamalira nkhalango kumabweretsa phindu lalikulu m'miyoyo ya anthu. A White Henderson Matiki akutsindika kufunika kosamalira nkhalango. Amalawi tikamasunga nkhalango ndi chinthu chabwino kwambiri chifukwa kusunga nkhalango muli zambiri zimene timapeza munkhalango muja. Monga mumakhala nyama zoti makolo athu kalekalemo sakasaukira, amatha kupita kukapha kukapanga ndiwo. Komanso nkhalango ija imatha kutigwetsera masamba nkupanga manyowa. Komanso nkhalango ija ikamanga kwambiri, kudera kwathuko madzi samasowa, amapezeka pafupipafupi. Tikasunga zinkhalango, ndi zambiri zimene zimapezeka mu nkhalangomo komanso kukhala ngati chiphunzitso kwa ana. Sikuti ana azingoziwa chinthu kuchokera m'bukhu kapena zina kungochitchula kuti a kalekale kunali chakuti ayi komano mukamati kalekale kunali chakuti zizipezekanso kuti anawo chinthucho akuchiona. Nawo mafumu a m'dera la Gulupu Kelemesi akutengapo mbali pa ntchito yosamalira zachilengedwe mu nkhalango ya Mindimwi. A Patrick Losa ndi woimilira a Gulupu Kelemesi ndipo iwo akufotokoza udindo wa mafumu pa ntchitoyi. Choyambilira a titere kunena kuti tasunga nkhalango mwa nthawi yonse inalipo a forest ngati mmene mukuoneramu a inalipo nkhalango imeneyi komano imadulidwa ndithu choncho tinapanga pamodzi ndi mafumu anzanga a plan yokhazikisa mwina kuteteza nkhalango imeneyi. Kotero kuna kuti tinali ndi kuthekera kuna kuti tiyambe chiyani, nazale, in order kuna kuti mwina tichite replace nkhalango imene yawonongeka. Kotero kuna kuti umm tinapanga mbande za nazale pamusi pompa komanso zilipo. Aah choncho aah tinayamba kumapanga zimene zija komanso tadzala mmadera onsewa aah ku surround kupita uko tadzala mwa chaka chonchino. Kotero kuna kuti aah tinaganiza kuna kuti aah kuteteza kwa nkhalango kuti tingosiyira munthu mmodzi sizitheka. Ah, kotero kuna kuti tiyenera ah, tikhale ngati gulu cholinga kuna kuti wina aliyense akhale mlonda wa nkhalango imene kotero kuna kuti tinamema anthu amene mwina tinapanga nawo kalabu maka yo, ah, yofesa mbande kotero kuna kuti tinakhala limodzi ndipo tinasowekera kuna kuti nanga tingapange bwanji tinali ndi kusilira mwina madera anzathu kumamva kuna kuti akuti ah, makalabu opanga za ulimi wa njuchi. Kwa chimene china tinaitana mwina alangizi athu kuti mwina simungatenge kugawa mwina kutipempherako kwina kulikonse kuchifukwa dera lathu ndi losauka kuti kuona kuti sitingathe kupeza ndalama pa ife tokha komatu tikulira mwina madonors abwera atani atithandize kuti kuona kuti chifukwa chogwira nawo ntchito mu- mu chimene chija anangotiyankha alangizi kuna kuti ah chabwino ndamva kulira kwanu dikirani mwina ndikayesetsa ndigunde apo ndi apo pomabweretsa mayankho oti ah, tabwera ndi mikuli n'kulinga kuna kuti mwina chimenechi chikhale ngati gawo limodzi lotetezera chani nkhalango yathu kotero kuna kuti ah, tit- titakhalabe mu chimenecho ah, timapanga zimenezi tinayikanso malamulo otetezera nkhalango yathu imeneyi munthu chonchi ngati atapezeka kuna kuti nkhalango mutampeza agwidwe abwere nawo komanso amene tikumutchaja kuna kuti ngati kwa gulupu alipire mbuzi komanso ku gulupu akalipire ndalama zosachepera ngati 5000 imene ikupanga mwina bani kuwapatsa anthu punishment kuti akhale akuopa ndiponso kupyolera apopo alande wina aliyense amene ali ndi chisenga alande kwa wina aliyense amene angapezeke mmene momwe opanda odi kwa mfumu A Crispin Mzunguza akulimbikitsa anthu a kwa gulupu Kelemesi ndi dziko lonse la Malawi kusamalira zachilengedwe. kwa alimi akuno kwa kelemesi tikungowalimbikitsa onena kuti apitirize kusamalira nkhalango yawo kwenikweni nkhalango ino ya Mindimwe ni nkhalango yopatsa chidwi mdera lino chifukwa ni nkhalango yokhayo imene ikuoneka kuti anthu akutha kuyisamalira ah, kwenikweni ngati mphukira, zimene mitengo monga mwaona yambiri yoti idadulidwadulidwa koma anthu akuyisamalira kuti asapitirize kudula koma akuyibwezeretsa komanso kuwalimbikitsa kuti azifesa mbande m'manazale ndi kubwezeretsa komanso kukhala ndi mphamvu zopanga malamulo amene akuthandizira kuti zachilengedwe zibwezeretsedwe. Ku dziko la Malawi tikuwafotokozera ana kuti adziwe na kuti kusamalira zachilengedwe nkofunikira zedi chifukwa ndi njira yokhayo imene imapangisa kuti tikhale ndi mvula yabwino, ndi njira yokhayo imene ikupangisa kuti nthaka isakokoloke, ndi njira yokhayo imene ikupangisa kuti anthu akolole zokolola zochuluka, ndi njira yokhayo imene ikuteteza madzi. Choncho tikulipempha dziko la Malawi kuti tonse tikhale ndi chidwi posamalira nkhalango zachilengedwe. Pofuna kulimbikitsa ntchito zosamalira ndi kuteteza zachilengedwe, Boma linachititsa maphunziro a ulimi wa njuchi kwa anthu ozungulira nkhalango ya Mindimwi. A Hamilton Botomani ndi wothandizira mkulu wa zankhalango m'boma la Nsanje ndipo akufotokoza zambiri. Tikupanga training yokhudzana ndi kusunga ndi kusamalira njuchi. Cholinga chake chenicheni tikungofuna kuti tichulukitse zokolola za zinthu zimene timakolola kuchokera ku njuchi. Pali zokolola ndithu zingapo zimene timatha kukolola zimene zochokera ku njuchi monga ngati uchi, timakololanso phula ndi zina zoterozo. Ndiye cholinga chake chenicheni tikufuna kuti tiku- tichulukitse zimenezo, zimenezo zikachuluka anthu amene akupanga ulimi umenewu athe kupeza phindu lochuluka limene loti likhoza kuwasam- kuwathandiza ku mabanja awo a crispin mzunguza akuthirira ndemanga zakufunika kwa ulimi wa njuchi ulimi wa njuchi kudera lino ndi wofunikira zedi chifukwa chonena kuti anthu amapindula maphindu osiyanasiyana Njuchi ndi zoopsa chifukwa choti zimakhala ndi maululo osiyana siyana komanso pamakhala ntchito zambiri kuti tifike kuti tikhale ndi uchi. Koma ulimi wa njuchi ngwabwino chifukwa chonena kuti anthu akalima njuchi akakolola uchi amagulitsa ndikupeza ndalama zothandizira zosowa za mabanja awo. Ndi uchi omwewo anthu ena amapanga mankhwala osiyana siyana. Ndi uchi omweo. makampani amatigula kumapanga mankhwala ngati zachifuwa ndi zinthu zina zotero kunena kuti alimi ambiri akupindula ndi uchi umenewo uh, kuno kuli anthu 19 amene achokera kwa group kremes amene akutenga mbali pa ulimi umenewo a botomani akulangiza anthu a m'madera osiyanasiyana mmene angayambire ulimi wa njuchi Anthu amenewa akuyenera kuti atsatire zinthu monga 1 akuyenera kuti akhale ndi nkhalango imene yoti ndi yokhazikika monga mmene tikuionera kunokomu. Anthuwa ali ndi nkhalango komanso akuyenera kuti akhale ndi zipangizo zimene zoti atha kupangiramo ulimiwo ngati ming'oma e, ngati zozitetezera zimene tikuzona panopazi ndi katundu wina wambiri komanso iwo eni akuyenera kuti akhale anthu achidwi chifukwa kupanda chidwi ulimiwu ukhoza kukhala olephereka kodi ubwino wochita ulimi wa njuchi ndi wotani a Botomani akupitiriza kufotokoza pali maubwino angapo ubwino oyamba ndiwoti tikuona kuti ulimiwu timaupanga mu nkhalango Nkhalango imeneyo ili imodzi mwa zachilengedwe zimene ziku- zimapezeka m'madera osiyanasiyana ndiyeno ulimi umenewu umathandizira kuti zachilengedwe zina zisamalike monga ngati nkhalango tikapachika ming'oma yathu munkhalango ngati munomo zimapezeka kuti anthu ngati anali ndi khumbo lokadula mitengo mwachisawawa zimapezeka kuti mchitidwe umene uja umacheperako mwanjira imene ija zimapezeka kuti mitengo ikutani ikusamalika komanso mitengo ikasamalika ndiye kuti nkhani ya madzi imakhala yosavuta chifukwa chakuti mitengo imakhala kuti yachita cover. Komanso pamakhala zomera zina zimene zoti zimathandizikira ngati nkhalango ili yotani, ili yosamalidwa bwino. Ubwino wina ndi wakuti akapanga ulimi umenewu ndiye kuti iwowo amapeza ndalama akagulitsa zokolola ku nkhalangozo. Akagulitsa uchi atha kupeza ndalama, akagulitsa phula atha kupeza ndalama, akagulitsanso tina ndi tina athaso kupeza ndalama zimene zoti zikhoza kuwathandiza pa mabanja awo mabanja awo ndikumatukuka ndikumapita mtsogolo Mmodzi wa ophunzira ulimi wa njuchiwu ndi a Liness Msonkho a m'mudzi mwa Kelemesi ndipo iwo akufotokoza za ulimiwu. Pamene takumana pano tikupanga za ulimi wa uchi kumene kwabwera alangizi athu kuzatiphunzisa Timafunisisa ifeyo titaphunzira ulimi umenewu komano tinalibe ukadaulo weniweni. Cholinga chathu nchonena kuti chifukwa choti kwathu kuno tilibe makampani kuti tingakagwire ntchito, tikufuna kuti tikamapanga ulimi umenewu tizipeza ndalama zoti titha tikagulisa tizipeza ndalama zimene zizitithandiza pa mabanja athu. Choncho chifukwa chakusowekera kwa upangiri. Tinapanga nazale imene timapangamo za mitengo kuti tibwezeretse nkhalango yathu ndiye tinapempha kwa alangizi athu amene amatiyendera kenako nkumapempha mabungwe ena ndi ena amene amatithandizira ngati mmene zililimu kuti mpaka tafika tsiku la lero mmene tikupanga training yathu kuti boma lavomereza pempho lathu kubwera kuzatiphunzitsa. Cholinga chathu nchonena kuti Tipitirize kusamala nkhalango komanso kusamala zachilengedwe makamaka ngati tikupachika ming'oma iliyo komanso m'nkhalangomu anzathu ena amabwera kumazatibera. Panopo tinapeza a foramu amene tinakhazikitsa kuti azitha kutithandizira tikakhala kuti mwina tatanganidwa enafe ndi kumpanda kuja kaya tikupanga zina, azitithandizira kuti akuba aja asalowemo mogwirizana ndi a group athu timanyadira group athu chifukwa amati amatithandizira kwambiri iwonso mwina ife kulibe amatha kulowa mu nkhalango muja kumakaona kuti zikuyenda mobwanji tili ndi chikhulupiriro kuti ming'oma imeneyinso isamalirika kwambiri chifukwa kuti a group athunso ndi akhama chifukwa cha chimenechi ndikulimbikitsanso anzanga amene takhala tikupanga nawo gulu limeneli la mindimwe nkhalango ya mindimwe timayisamala komano timafunisisanso kuti mutakhala mitengo yo yochuluka komano mwina kwathu kuno chifukwa cha dzuwa kumabwera dzuwa nthawi ina mwina tadzala kumene mitengo ngati mwachisanzo tadzala mitengo ina imene tangochosa mu nazale tayizala umu ina yatha kufamo chifukwa cha dzuwa komabe tikukhulupira kuti chaka chamawaso tiza kukazakhala kuti nthawi ya nyengo yake ikubwera bwinobwino chonchi tizadzalaso ina kuti nkhalango yathu ipitirire Anthu m'dziko muno akulimbikitsidwa kuyamba ulimi wa njuchi ngati njira imodzi yosamalira zachilengedwe. Ku dziko la Malawi ndili ndi mawu oti ulimi wa njuchi ndi ulimi wa phindu kwambiri chifukwa chakuti umafuna nthawi yochepa sufuna kuti nthawi zonse munthu uzikhala ku chimenecho ayi umangofuna nthawi yochepa komanso zokolola zake ndi zodula kwambiri tikakolola tikakagulisa timapeza ndalama zochuluka kwa nthawi yochepa ndiyeno ndikuyenera ndikulimbikisa aMalawi onse kuti tiyeni titenge ulimi umenewu tiyambe kuupanga ngati tili ndi zoyenereza zokwanira chifukwa kuti ulimi umenewu ndiwaphindu kwambiri tikaupanga ulimiwu tizapeza kuti zachilengedwe zathu zimene zili mmadera mwathu zizasamalika komanso kwa anthu amene akuphunzira apa ndikufuna ndiwapemphe kuti Tiyeni tisangobwera pano kudzangophunzira kenakono ndikukakhazikika komano titenge chimene taphunziracho tikachigwiritse ntchito. Tikachigwiritsa ntchito zidzatipindulira patsogolo. Pali chiyembekezo chakuti ulimi wa njuchi womwe ukuchitika mdera la Gulupu Kelemesi kwa mfumu yaikulu Mlolo m'boma la Nsanje